Siriki Kuyate bilala mandat de dépôt la bi sigida wɔɔrɔnan kiri tigilamaw fɛ k'a bila ka taa Bamakɔ kasobonba la. Kama an bɛ ka ɲininkali kɛ jɔni de bɛ fɛ ka jamana in déstabiliser jɔni de bɛ fɛ ka jamana in contrôle minɛ k'a k'a sago ye jɔni de bɛ fɛ ka na ni dictature ye ko kura jɔni de bɛ fɛ ka na n'an ye Faransi ka jɔnya kɔnɔ jɔni de bɛ fɛ jamana den sɛbɛ minnu jɔra k'olu jolo kari ka jamana di a den jugu ma jɔni de b'o plan kɔnɔ. Ordonnance numéro 5 n'i ye dunufɔla bolo golobatɔ ye dunun na ko fila b'a kɔnɔ. ni dunu farali ko t'a kɔnɔ kana ɲininkali kɛ dunu bilali ko b'a kɔnɔ o kuma o hukumu kɔnɔna la bɛɛ k'i tulo kɛrɛmajɔ ɔ fɛn min ye siriki kuyate ni ale ye yɛrɛwolo debout sur les remparts olu ka kuma lasela ye a bɛ fɔ min ma ko porte parole ale fɛnɛ bilala mandat de dépôt la bi ka fara u ka tɔnjɛkulu ɲɛmaa kan ni o ye adama bɛn jara ni o b'a wele ko bɛn le cerveau o hukumu kɔnɔ maa caman y'u yɛrɛ ɲininka ko yalima ko siriki kuyate ko ale ta ye ala mun ye an bɛna o de ɲɛfɔ aw ye yaasa aw ka se ka faamu caman sɔrɔ tɛnɛ tɛmɛnen an kɔrɔ ni o bɛnna sɛptanburu kalo tile naani ma san ba fila ani mugan ni saba i n'a fɔ anw y'a fɔ a ye cogo min na fɛn min ye BIJ cɛdenw ye ni o ye brigade d'investigation judiciaire ye olu kɛlen kɔ ka wele bila adama bɛn jara ma ka u to hamdalaye kaburudon na ɔ fɛn min ye siriki kuyate ale y'a ka bolifɛn ta ni ka tugu u kɔ ni ka taa polisiso la ɔ o don nin kama u ma se siriki kuyate ma sabula ko t'u ni siriki cɛ bɛn ye kuma min fɔ ko bɛ u ni o de cɛ sɛgɛsɛgɛli kun bolilen don o de kan ka kɛɲɛ ni sigida wɔɔrɔnan o kiri tigɛba ni o ye dɔktɛri adama kulibali ka kɛɲɛ ni ale ka yamaruya ye o hukumu kɔnɔna la o sɛgɛsɛgɛli baaraw de tun bɛ sen na fɛn min ye siriki kuyate o ma se ale ma o dugujɛ o bɛnna tarata don ma sɛptanburu kalo tile duuru o tun ye fɛn min ye adama bɛn jara u y'a ta ni ka taa jɔ sigida wɔɔrɔnan kiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ siriki kuyate ale de ye kuma lasela ale de ye bɛn kanubaaw wele ani tɔnjɛkuluw wele k'u ka bɔ ni ka mankan ci k'u to o mankan ci la fɔɲɔgɔnya nana don o ni lakana tigilamaaw cɛ minnu tun bɛ tribunal da la yen nɔ o kɛra gazi ci belebele ye ɔ fɛn min ye siriki kuyate ye dɛ a nɔ minɛlen don o de hukumu kɔnɔna la o tumana a ka tɔnden a ye mɔgɔ minnu wele k'u ka bɔ ka mankan ci ɔ olu ni lakana tigilamaaw sera ɲɔgɔn ma gazi cira ka adamadenw bali u ka taa u maa magow ɲɛnabɔ ɔ arabadon fɛn min ye siriki kuyate ale taara sigida wɔɔrɔnan na k'a bɛ taa yamaruya sɛbɛn ɲini yaasa ka taa bɔ u ka tɔnjɛkulu ɲɛmaa ye kasobonba kɔnɔna la ni o ye adama bɛn jara ye ɔ a taalen o la u ko a ma k'a k'a ka sɛbɛn fura di ni o ye a ka carte d'identité a ye o di ɔ u ye o minɛ ka bila yen parce que o y'a sɔrɔ u ye siriki kuyate tɔgɔ in ka kuma mɛn u y'a mɛn ko siriki kuyate tɔgɔ in ne ye nin kɛ nka u t'a dɔn u bɛna ale sɔrɔ cogo min na u y'a dɔn k'ale de ye siriki ye u y'a ka sɛbɛn fura minɛ ka bila k'a ka taa k'a ka segin ka na k'a ka segin ka na o dugujɛ o dugujɛ tuguni fɛn min ye siriki ye a taara ka n'o la a nalen o de la ɔ u y'a minɛ k'a dɛrɛ donc a dɛrɛlen sa u sɔrɔla k'ale fɛnɛ ka kiri boloda ka bɛn bi ma a ye maaw bali ka taa u maa mago la fɛn min ye siriki kuyate ale ta sɔrɔla nin ne fɛ fɛn min ye a jɔɲɔgɔnkɛ ye ani u ka tɔnjɛkulu ɲɛmaa ni o ye adama bɛn jara bɛn le cerveau o tuma na siriki kuyate a taara fara o kan ɔ siriki kuyate ale tɛ yɛrɛwolo ka kumalasela dɔrɔn ye fɛn min ye siriki ye ale ye animatɛri fɛnɛ ye a bɛ animation kɛ arajo min na o ye arajo rempart fm ye ne ma d'a la n'o tɛ yɛrɛwolo mɔgɔ ka arajo parce que yɛrɛwolo debout sur les remparts ɔ ani rempart fm a na kɛ jɛɲɔgɔnya dɔ bɛ u ni o arajoso ni ɲɔgɔn cɛ kɛ walima a na kɛ o ye siriki yɛrɛ ka arajoso ye o kɔni o pepulatigɛ tɛ n bolo nka a bɛ baara kɛ arajoso min na o ye arajo arampar fm ye fɛn min ye siriki ye ale fana taara ka taa fara bɛn kan a ka kiriw baaraw bololalen don ka bɛn nowanburu kalo tile bi saba ma san ba fila ani mugan ni saba o bɛ bɛn tile bi duuru ɲɔgɔnna bi kɔfɛ ale ka kiiri ni tayiru ba olu bɛɛ ka kiiri bɛ kɛ don kelen sigida wɔɔrɔnan na ɔ ni kunnafoni kura wɛrɛ minnu bɔra a la an bɛ segin ka na n'o kunnafoniw fana ye ka olu jɛlen d'aw ma todunkan na ladiriya o kɔnɔna la nka an kɔni b'a dɔn ni taama ma ban bolofili tɛ ban ɔ n'u m'a dabila fɛn min ye sigida wɔɔrɔnan kiiritigɛba ye ale fana ko ko bɔlɔlɔsira kɔni sanfɛ la aa k'an ka taa de don jaa jaa mɔgɔw tun bɛ baga ture ma de ko ture bɛ tɔgɔɲini na jaa bɔlɔlɔsira in sanfɛla kan ka jɔsi ka ɲɛ de